ziiri n y'a da donsokɛ tulogɛlɛn dɔ la nin kɛra donsokɛ dɔ ye a tɛgɛ tun ka di kosɛbɛ a tun bɛ sogo faga nin bɛɛ don o don n'a tun taara kungo kɔnɔ tun bɛ na ni sogo dɔ ye so donsokɛ tora o baara la mɛɛnna sen na fagali nana digi kungo sogow la o la sogow ye ɲɔgɔn dalajɛ don dɔ u ko yala an bɛna donsokɛ in ka ko kɛ cogo di bɛɛ y'i hakilila fɔ u bɛnna mun kan u bɛnna a kan ko kungosogo musoman dɔ k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso cɛɲumannin ye ka taa dugu kɔnɔ ka t'i furu siri donsokɛ ma walasa a ka se ka donsokɛ ka gindo dɔn a bɛ ka sogow faga ni mun ye u bɛnna o kan cogo min na o kɛra ten kungosogo musoman cɛɲumannin dɔ y'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso cɛɲumannin ye ka na dugu kɔnɔ muso selen dugu kɔnɔ a nana jigi donsokɛ ka so Donsokɛ y'a bisimila. Kabi donsokɛ ɲɛ da muso in kan. Baara bɛɛ tiɲɛna a bolo. Fo ale ka nin muso cɛɲuman in furu. Donsokɛ ba ko ko un n den o muso bɛɛ tɛ muso furuta ye dɛ. Nin to yen nin t'i ka muso furuta ye. Donsokɛ ko. ale kɔni bɛ nin muso in furu a kɛ cogo o cogo o kuma kɛra cogo min na tɛmɛna ten donsokɛ ye muso in furu u tora o sigi la donsokɛ bɛ taga kungo kɔnɔ a bɛ taa sogo faga n'a nana sogo di muso in ma k'a tobi ni muso ye sogo tobi hali a tɛ sogo nɛnɛ k'a dɔn n'a ka di walima n'a man di n'u y'a ɲininka a b'a fɔ ko kabi ale denmisɛnnama sogo delila k'ale bana o de la ale tɛ sogo fɛ ale bɛ fɛn kelen min dun miyɛmafɛn na o ye jɛgɛ de ye donsokɛ ko o tɛ baasi ye donsokɛ bɛ wuli a bɛ taa jɛgɛ ɲini ka na di muso in ma muso bɛ jɛgɛ dun k'a fa o ko mɛnna senna ten don dɔ la baro diyalen donsokɛ ni a ka muso in cɛ muso nana i kanto donsokɛ ma ko e ka wulu in de bɛ ka ne tɔɔrɔ donsokɛ ko wulu jumɛn y'i tɔɔrɔ ko i ni minnu bɛ to ka taa kungo yaala la n'aw bɛ fɛlɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ka ne tɔɔrɔ donsokɛ k'o tɛ baasi ye k'an bɛ wulu in faga ka bɔ a la wulu damadɔ tun bɛ donsokɛ fɛ a ye wulu kelen faga o cogo la don wɛrɛ muso seginna kuma in kan a ye wulu wɛrɛ faga u ye wulu faga fɔ k'a ban pewu o cogo la don dɔ fana u ka baro tora sen na muso nana donsokɛ ɲininka ko yala ni e bɛ kungo sogo faga e bɛ mun ni nege mun ni mun kɛ walasa i k'u faga donsokɛ ye gindo fɔli daminɛ se yɔrɔnin dɔ la kɛɲɛni ni donsokɛ ba bɔli ye kungo kɔnɔ o donna so kɔnɔ o sinna k'a denkɛ wele ko n denkɛ don so kɔnɔ i ka ji soli ka na di yan n k'a min donsokɛ donna so kɔnɔ yɔrɔ min na ba donna a nɔfɛ a ko n den ko maa t'i kɔnɔko bɛɛ fɔ muso ye donsokɛ ko o n y'a mɛn donsokɛ bɔra ka na kɛnɛ ma o don baro danna o yɔrɔ la baro wɛrɛ ma kɛ bilen don wɛrɛ sera muso ni donsokɛ nana baro daminɛ o don in y'a sɔrɔ donsokɛ ba taara kungo kɔnɔ dɔgɔ ɲini na muso ye donsokɛ ɲininka fɛn o fɛn na donsokɛ y'i kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ muso ye a bɛ sogo faga ni gindo fɛn o fɛn ye a y'a bɛɛ fɔ muso ye nin don sabu ba tun taara kungo kɔnɔ o kɛlen muso nisɔndiyara nka a ma sɔn donsokɛ k'a dɔn k'a nisɔndiyalen don a nana a fɔ donsokɛ ma su fɛ ko ne cɛ yala n b'a fɛ ka taa bɔ n faso la sini i bɛ se ka taa n bilasira wa donsokɛ ko ko baasi tɛ n bɛ t'i bilasira sini dugu jɛlen donsokɛ y'i labɛn a ka donsoya minɛnw na k'a bɛna kungo sira minɛ muso ko ɛ ne cɛ e bɛ ka taa ne faso la n'e taara ni marifaw ni fɛnw ye mɔgɔw tɛna siran e ɲɛ donsokɛ ko awɔ donsokɛ ye maramafɛn bɛɛ bila bololankolon ye fiyɛ ka taa muso nɔfɛ muso faso la u taara ka taa ka taa se kungo kɔnɔ donsokɛ ye muso ɲininka yala ko e faso hali bi an n'a yɔrɔ ka jan wa muso ko hali bi an ka taa dɔɔni u nana se fuga kɛnɛba dɔ ma jiri t'o yɔrɔ la foyi foyi o kolomennen don jiritu la kɛnɛ in bilalen don ten u donna kɛnɛ cɛmancɛ la k'u jɔ ko ko yan ye ne faso ye donsokɛ ko ɛ nin ye faso ye a ko ko mɔgɔ tɛ yen so tɛ yen foyi tɛ yen e faso ye yɔrɔ sugu jumɛn ye o la donsokɛ i jɔ donsokɛ y'i jɔ donsokɛ jɔlen muso in y'i da biri dugukolo la ka kulekan ɲɛ naani kɛ o kulekan ɲɛ naani kɛlen muso yɛlɛmana ka kɛ kungo sogo y'a nɔ na kungo sogo tɔw bolila ka na biribiribiri ka na donsokɛ kolo donsokɛ kamana gannen tora a y'i sen tɛgɛ da biribiri ka taa yɛlɛ jiriba dɔ la to sanfɛ yen a t'a dɔn a bɛna fɛn o fɛn kɛ bilen muso b'a dɔn a ka gundo ye fɛn min ye donsokɛ ni siran tora jiri sanfɛ hakili nana jigin ja a ka donso filenin tun b'a kun a kun y'o bila jufa kɔnɔ muso ma bɔ o kalama a nana o filenin bɔ ye o filenin

zokɛ y'o dɔnkili da yɔrɔ min na a ka filenin na a ba sigilen so kɔnɔ dɔnkili nana don a kulo kɔnɔ a y'a dɔn ko a den bɛ gɛlɛya kɔnɔ o y'a sɔrɔ wulu fagalen donsokɛ ba ye wulu kolo fara ɲɔgɔn kan k'u bila so kɔnɔ musokɔrɔba in donna so kɔnɔ ka wulu kolo cɛ ka fara ɲɔgɔn kan kilisi dɔ k'a la kɛra yɔrɔ min na donsokɛ kolo yɛlɛmana ka kɛ wulu caman ye o wulu bolila ka taa kungo kɔnɔ ka taa donsokɛ kulukulu la n y'o nsiirin sɔrɔ yɔrɔ min na n y'o bila yen ne balimaw sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila den kɔrɔ an k'an hakili to an masaw ka ladilikanw na aw k'an bɛn kalansen wɛrɛ